Ulendo uno mukhothi mudadzadza ndi anthu kuposa poyamba paja. Tsopano anthu amafuna kudziwa choona chenicheni pa kuotchedwa kwa nyumba ija. Kutchulidwa kwa Alice kudazunguza anthu mitu. Ndikakhala ine ndidatulumuka chifukwa pa nthawi yomwe nyumba inkapsa ndinkangoti Alice adali ku Mzuzu. Eni nyumba yootchedwayo adakhala pampando padakhalanso Dorothy ndi Alice. dorothy adakhala pakati pa awiriwa ine ndidakhala pamalo pomwe ndidakhala pa nthawi yoyamba ija anawotcha nyumba ndi ndani adafunsa mnyamata wina chapatsogolo molimbika izo zili pakatizo yankholi lidachokera kwa munthu wina amene adali kumbuyo kwanga izi zidawapatsa anthu mwayi wolongolola mantha adayamba kundigwira ngakhale muno mu khoti dorothy ndi alice adatengedwa ngati anthu osalakwa ndimaopa kututumutsidwa ngati ulendo woyamba uja muno mokhala mu khoti sindikadagwa chagada ngati pusi kudzifunsa kusadapitirire ndidangomva khoti liime oweruza atakhala pansi nafenso omvera tidatero oweruza wachiwiri uja adalongosolera khoti monga momwe mlandu udayendera ulendo woyamba uja lero tasonkhana muno pa chifukwa choti eni nyumba yootchedwa ija ali ndi dandaulo mayi muli ndi ufulu kulongosola zomwe zili ku mtima kwanu adatero oweruza wakuyang'ana mayi odandaula odandaula adalongosola momwe adanenera poyambirira paja kumpando koma mlandu utagamulidwa ndidapeza kuti munthu amene adaotcha nyumba ndi alesi namwali anali ndi luso lotigwetsa chagada awa ndi mayi achilendo takhala nawo pano zogwetsa misonzi mayiwo ataotcha nyumba adabisala atabisala mwaphadala adathamanga kudzandiuza kuti dorothy ndi amene waotcha nyumba adatero wodandaula popitiriza woweruza adamuyang'ana alesi adati mayi alesi mlandu uli muno ndi woti mudawotcha nyumba mukuvomera ndakana nanga muli ndi mafunso owafunsa eni nyumba nanga nthawi yakupsa nyumba ine ndinalipo ndimayesa ndabwera m'mudzi muno kuchokera ku mzuzu masiku awiri nyumba itapsa kale alesi atafunsa mayi odandaula adamuyang'ana alesi adati chani koma iwe umadziwa kunama eti ine kubala elida sindinakule ndiye wayesa kuti sindikudziwa kuti nyumba yanga isanapse munali mutabwera m'mudzi mwathu tangoti phe ndikudzidzimutse nyumba ija inapsa pa 27 juni inu pa 25 juni munapita ku chisombezi post office kukalandira ndalama kuchokera ku mzuzu munapitako ndi anyakwawa athu kuti akakupangeni umboni pa telegalamuyo timati telegalafu adakuwa mnyamata yemwe poyamba paja adayankha kuti izo zili pakatizo muno ndi mukhoti sitimalowerera kupunganiza pomwe khoti lili mkati ndi mulandu mesinjala tamumangeni ameneyo ngati adapapira inki apite akaonese luso lake muofesi osati muno ena ake ife tikudziwa chomwe mayiyo akufuna kuliuza bwalo adakalipa woweruza mulandu wakumuyang'ana mnyamata olowererayo ndi ukali mnyamata uja atatengedwa oweruza adamuuza mayi odandaula kuti apitirize kuyankha koma mayi odandaula adati adamaliza kuyankha ndalama kuchokera kuti naye alesi adatero mayi alesi taluzani bwalo zomwe mukudziwa zokhuzana nkupsa kwa nyumba imeneyi adatero oweruzayo kumpando ndanena kale kuti ine kunalibe ndifotokoza chani ngati ndikuti ine kunalibe ndipo sindikudziwa adafunsa alesi oweruzayo adamuyang'ana mayi odandaula adati Chabwino, mayi odandaula. Nanga muli ndi funso lowafunsa mayi Alesi? Zachisoni, zoona ndithu. Ine mayiwa sindiwafunsa chifukwa anena okha kuti pamene mwana wanga ankapsera m'nyumba iwo anali ku Mzuzu. Akunena zoona, munthu samafunsidwa za chinthu chimene sakuchidziwa. Ndikafunsa sindilaula? Maka akundipweteketsa mtima kwabasi. adatero mayi odandaula oweruza adayitanitsa mwaphadala kumpando tsiku limeneyo nyumba isanapsa ine ndi alesi timacheza nditero ndinati cha mumtima si dorothy uyu zoona analidi dorothy timamuona phwanyaphwanya ulendo opita kwake mona maso atafika anakhala nkhonde mwa gowelo la darlington alesi anandifunsa kuti namwali okongolacho nchinthu chakuti ndinamuuza kuti ndi bwenzi lake la mwini gowelo hii ndinapalamula nthawi yomweyo ndinaona nkhope ya alesi kusintha ngati amafuna kupha munthu nkhope yake inayamba kuoneka ngati mbandakucha mmene dorothy ankabwerera kwawo alesi anandiwuza kuti timutsatire ine ndinamufunsa alesi kuti chifukwa chani sanandiyankhe anangogwira mkono wanga kuti ndimutsate ndinakana koma namwali ali ndi khama uyu anandikakamiza ndi alesi ataona kuti dorothy amathamanga anatenga bokosi la macheso ndipo anatengamo tcheso limodzi ndikuotcha nyumba ine hii ndi chani apa inetu ndinkangoti wayipitsa pa msewu walinga mbalume koma alesi ataotcha nyumba anandiuza kuti ndikuwe kuti anthu adziwe kuti waotcha nyumba ndi dorothy dorothy analibe mwayi wopulumukira ku mulanduwu mukandimva zii ndagomera pompo adatero mwaphadala movutika akupukuta misonzi kumaso kwake woweruza adamuyang'ana alesi adati mayi alesi tamva tonse zomwe mayi mwaphadala auza khoti muli ndi mafunso owafunsa mayi mwaphadala sindingafunse funso pa zinthu zimene zinachitika ine palibe nawo asungwana ena omwe poyamba paja adayikira umboni kuti dorothy adaotcha nyumba adayitanidwa ulendo uno onse adanena kuti alesi ndi amene anaotcha nyumba aliyense mwa ife anapatsidwa 100 kwacha ndi alesi adatero mmodzi wa asungwanawa pamodzi ndi mwaphadala onse adali asanu koma mwaphadala yekha adapatsidwa 300 kwacha Alesi adakananso kuwafunsa mafunso atsikanawa. Woweruza adamuyang'ana mwaphadala, adati, Mayi, mukudziwa kuti pa tsiku loyamba lija muno mukhoti mudagwira Baibulo? Kumpando ndinaligwiradi. Nanga mumatimatiranji phula kumaso? Alesi ataotcha nyumba ija adamuuza mwaphadala kuti akangoulula ndiye kuti iye mwaphadala ndi mtundu wake wonse adzatha ngati akokoledwa ndi madzi a Napolo. Napolo wachabe. Nthawiyi nkuti atate a Alesi atatamidwa ndi ufiti. mwaphadala adayankha oweruza uja adati ndimaopa ndani alesi amati ndikaulula ndiona nanga muli ndi mawu onjezera kapena apadera kumpando ine nyumba yanga itapsa ndimadabwa kuona alesi ndi mwaphadala akuyenda limodzi maliro titayika Alice anabwera ku nyumba kwanga nandipatsa 150 kwacha. Nthawi yomweyo anandiwuza kuti Dorothy ndi mtsikana woyipa. Ine pomva izi ndinalumikiza ndi zimene ndinamva zija zoti Dorothy anamenya mwana wanga kuchitsime. Kunena monyoza Satana, nditafufuza ndidapeza kuti mwana wanga sanamenyedwe koma kuti mwana wanga Elida ndi amene analavulira Dorothy kumaso. Nkhani ili pano ndi ya nsanje. Alice anachita chibwenzi ndi Darlington. Alice atakanidwa amafunafuna njira yokhaulitsira Dorothy. ine ndi banja langa tinangokhala nkhuku zifere nanga mutapeza izi bwanji simudabwere msanga kudzatidziwitsa kumpando ndimafuna kupeza kaye umboni wokwanira nawo anyakwawa athu aja anayimikidwa kumpando mayi alesi asaname kuti nthawi yomwe nyumba inapsa anali ku mzuzu zimene anena mayi odandaula ndi zovomerezeka ndithu pa 25 juni ndinapita ndi mayi alesi kukachitira umboni ku chisombezi post office amati akalandire ndalama ndiye nditamva kuti ndikufunidwanso ndi khoti lino ndinapitanso kupositi kuja ulendo uno ndimafuna kuti andipatse umboni wa zina zomwe tinachita pa nthawi imene mayi alesi amakatenga ndalama ine ndilipo apositimasitala anandipatsa chikalata cha umboni chosonyeza kuti mayi alesi analandira ndalama pa tsikuli adatero anyakwawa oweruzayo adatenga chikalatachi chidalembedwa telegraphic money order ndalama za pa lamya mayi adatero oweruzayo uku akumuyang'ana alesi chikalatachi ndi chomwe mudalandira ndalama ndipo chikusonyeza kuti inu mudalandira ndalama zochokera ku mzuzu chalembedwa alesi ndulu liwengwa village post office chisombezi kodi alesi ndulu ndi ndani
ineyo kodi chisombezi post office ili ku mzuzu hayi ili kwathu konkuno kuchira dzulo kapena anyakwawa wayamba kuzungulira mutu ayi kapena alipo adakulandirirani inu muli ku mzuzu
ayi ndinakatenga ndekha kalatayi kusonyeza kuti ndalama mudalandira pa 25 juni pa 27 juni nyumba idapsa kodi mboni zija zikunama kuti pa nthawi yakupsa nyumba mudali m'mudzimu ine ndati musakande mmutu tatiuzani inde nthawiyi ndinali mmudzimu koma nyumba sindinaotche ndine mwati mudali mmudzimu chabwino mungalitsimikize khoti kuti simunaotche nyumba
alesi sadayankhe tsopano woweruza woyamba pambuyo ponong'onezana ndi mnzake wachiwiri uja adamuyang'ana alesi mayi alesi nanga tikaliuza bwalo kuti nyumba munaotcha ndinu tikusinjirirani adafunsa oweruza woyambayo alesi sadayankhebe adaweramira pansi ngati namwali ndipo patapita nthawi oweruzayo adanong'onezananso ndi oweruza wachiwiri uja atatha oweruza woyamba uja adamuyang'ana alesi ndipo adati mayi alesi ndulu khoti lakupezani kuti ndinu mudaotcha nyumba ija khoti lapeza kuti mumanyengerera anthu powaponda pa mtima ndi ndalama koma kubisala kwanu sikudatheke chifukwa mwavomera nokha ndipo umboni ulipo woti pa nthawiyi mudali m'mudzimu mayi eni ake a nyumba tisadawalole kutsekulanso bwalo ife oweruza tidayamba kuifufuza nkhaniyi tidapeza kuti inu mumadana ndi mayi uyu ali apayo ndikunena mayi dolofe akakhala eni nyumba anena kale kuti ndi akadzifere tisadagamule mlandu wanu muli ndi dandaulo alesi sadayankhe ndipo adaonetsa nkhope ya mwano ndi yaukali woweruzayo adamuyang'ana alesi kumaso adati mayi alesi ine muli ndi mawu ndilibe mawu adatero Alice. Pamene ndinamva izi mtima wanga udadzazidwa ndi chisangalalo. Nthawi yomweyo naye Dorothy adatulutsa misonzi. Idali ya chisangalalo. Zidali ngati nthawi Yosefe adauzidwa kuti adali mfulu tsopano kwa Igupto kuja. Woweruzayo poona kuti Alice sadayankhe funso lija adamuyang'ana Dorothy ndipo adati, Mayi Dorothy, muli ndi mawu? Ayi, Mawu anga ndi omwe aja ndinanena kale kuti choona sichikanizidwa. Ndaona kuti aliyense muno waledzera ndi chilungamo. Nthawi ija sindinanene zambiri kapena kufunsa zambiri chifukwa ndidalibe umboni. Zoona, chilungamo ndi chilungamo, sichivunda. Nanga si izi, chipitire ku ndende patha chaka ngati?
Ayi. Ndaona kuti pa mulandu udindo wodzipulumutsa wagona kwa amene walowa m'bwalo. Ngati wanena zopanda mchere, ndiwo sizidyeka. Mayi Dorothy Herbert. kuyambira lero ndinu mfulu izi zidaonjeza chisangalalo changa chija nayo misonzi kumaso kwa dofe idapanga mitsinje nkupikisana pokugwa pansi nkadakonda nkadakhala ndi mwayi wopita pomwe adali kuti ndikamukumbatire atamaliza kumuvula unyolo dofe woweruza adaliza kukhosi kenaka adamuyang'ana alesi mukhoti mudali chete ngati monga zikhalira pambuyo pa mvula ya mkuntho mayi alesi ndulu pachifukwa cha kuotcha kwanu nyumba yomwe mkati mwake mudapsera mwana ndipo mudazunzitsa munthu wosalakwa, khoti likukulamulani kuti muyenera kulipira ndalama zokwana K50,000. Izi ndi zopepesera namfedwayo. Kuonjezera apa, ukaidi wa kalavulagaga wa zaka khumi ndi zisanu ukukuyembekezerani. Pomwe oweruzayo ankayankhula n'kumayang'ana Alesi, iye adayang'ana kumbali. kaya kunali kunyasidwa kaya mwano khoti liime ndine ndidanena mawuwa chamumtima ndimafuna kuti lizipita makamaka chisangalalo chimandivutitsa